the beautiful ones are not yet born mma ọbụla ị chọrọ ịma n'ụwa ndị onwe ndị ọ ga-abụ ifu izo ị na-ajụ ma mmadụ mụrụ onye a ka apịrị ya apị ife a na-ekwu wee bụrụ ụmụ nwoke ị na-anụ nwaanyị nụta nwaanyị ga-enyelụ gị aka ị na-eme na nwunye gị amaka m na-ajụ ndị mmadụ iru nwunye gị ọ butter eji ata bread ị na-ebeta iru ya awa ị n'efere ata ọkwa for show what about imecha show mana ị nwerọ peace of mind just like etu a ka ọ dị ebe ụmụ nwaanyị nọ ị chọrọ ịnụta nwoke ee he's good looking ee he spends on me di ị na-alụ onwekwala uche onwe ndị bụ ọka mma n'ezi ịfụfa ọ na-ebute ego gị na ya na-eri ị jụọ ya kedu ebe investment gị na ikwuru ụwa na onwere onwezie ka obere problem si wee pụta ọsị ndị niile nyere aka nwere onye nyere aka na ị ga-enyegodịla onwe gị wee nyebe mmadụ get something you fall back

kedu ife ị na-alụ mgbe di gị dị ndụ onwero onwero iso wee kwụ nwoke afọ unu ga-eji stress di m achọrọ ka m rụọ ọrụ ịtọgbọ n'ụlọ onye na-ararụdo ụra from morning till night azụ ọ da afụdi gị ụfụ ike ịnọ nkịtị ọ na-agwụ gị ihe aka ịkụ na-aga kpemkpemkpe mmadụ na-agba I want to tell you something ma nwoke ma nwaanyị na-ege m ntị ị ma na nwoke na ịnụta nwaanyị na-agba mbọ ifu ụmụ gị a na-agba mbọ many families bụ na nwaanyị na-enye nwoke nri ụmụazị ada akwanyere nwoke ugwu ha na-afụ mpa ha na ọ dị useless ifu nwoke agadi nwoke ịbịa bịa owere aka ya na-asụ akwa ifu ụmụazị ha tụkọ ụkwụ na-ekiri film ifu nwoke owere aka ya baa na kitchen jee na-esi nri ifu ụmụ because na you didn't prove yourself as a man it's not because you had a bad wife but You are a weak man. A coward. This is the truth. Ị kwesịrị ịbụrụ nwoke nwoke pụta asị na nwoke apụtago mgbe ọ bụ time nke anyị anyị na-eto nne gị sị gị chere ka nna gị bata egwu abaa gị ahụ ị nọ nwochichichasịa nwayọọ maka na ama na nwoke ihe eji ekwe ya bụ na nwoke edebe n'ụlọ na-etozu etozu ọ na-eme ifu nwoke ụmụazị ya asị eje nwaanyị amasị ya chere ka mpa na because ọ ya si da useless ada ha chọrọ ịga nwere ụgwọ ịma ife wee na-ebutekwa m n'ihe m na-atụzi aka nwoke na-agba mbọ otu esi agba mbọ ma ndị na-ebu job ụmụ nwoke be anyị na-agba mbọ ihe niile na-egbukarị nwoke n'ụwa ọ na-abụkarị ha bad decision or bad wife imegide wee nụta ajọ nwaanyị Nụta onye dị lazy ụwa gị bụ bye-bye onye na-ayọzi Chukwu ya ga-emekwa gị ndụ maka onwe gị dị ihe megide okwu wee kpọọ gị asị nwoke ị marụ na nke ị na-eme agwụla a lazy person nwaanyị na-ada agba mbọ ị chọrọ mgbe ihe ọbụla mmadụ emenwurọ mgbe ị dị ndụ mgbe nwoke na-agwa gị ihe ọbụla nwunye gị emenwurọ mgbe afụ ị dị ndụ mgbe arụ si gị ị nwụọ ọ ma mmenwu ya ọnwa abụla a na-energiza before site nna tụrọ ma pụta ndị ụlọ akpakọrọ ga mụrụ o nwe nwaanyị ọ ga-abụ ịfụ ha n'ụlọ ebe ịkọsa di ezike ọ sị gị daddy chelụgodi pụta n'akụkụ ka mụ na ya mee ya ma ọ bịa sị gị izuzu gị n'ihe abatakwute nwunye m nweta gị ebe a ị ma na ndị abịa udo gị a wall very very strong and ụdịrị ndị ihe na ụmụ ha anya You see that they excel in a situation where na nwoke dị weak ọ na-adị very disastrous for you. Ọ ga-eji aka ya n'onwe ya omafudo onye bunye nwurie nri ihe ọsọ onye nwee n'ụwa because na ka ịkpa na ike o nwe mgbe ike na abụọ ka ahụ mgbe ị ma njenwuzikwa mgbe ị ma nsinyenwu onwe gị nri ume na-agbada agba i wee megide wee nụkwa nwaanyị dị lazy ndị ụwa gị wee megide gbagide gị ụchụ i wee nwụchuo anwụchuo nwaanyị na-ama defend nwu di o nwe nwaanyị ọ ga-abụ di ya nwa before cross ọtọ ya before ị na-abata na compound ifu gị ego ogwu a ga-enene gị sọsọ anya ahụ ị ga-afụ ị change step gị because ị ma na ị na-eme iti agaba n'ụlọ nwoke ọbụla na-agba mbọ chọọ nwaanyị nwe ife a na-arụ ka ọ ga-abụrụ ịtacha ejesi na-eji enene iru enene kemgbe na mma ịmụkwa na arụ ofu nwa igbo shape ka akpụtụgharịrị